Хумпӏ жиӏэу къытетӏысхьащ. Къытетӏысхьар ӏуэхут, къытехьэлъащ. Къытехьэлъар ӏуэхут, къришэхащ. Къришэхыу дэнэ кӏуэн? Бжьыдзэм и пэнцӏыв зы вы, вым и тхыцӏэм пыл, пылым и щхьэм ӏуащхь, ӏуащхьэм и щхьэм бгы, бгым и щхьэм къурш, къуршым и щхьэжи уафэ тӏэгъэтӏэ. Нтӏэ, уафэм зы бзу цӏыкӏу къилэтыхьу итти, блэлъэтрэ пэт хущхьэщ. Ӏущхьэ жылэ къыжьэдэхущ, гъэлъхуэщыбг жьэхэуэщ, щыуэ зэгуэщэщри, Къызэтещахэм къызэтещахэурэ, дахэ дыдэу зиудыгъуауэ си пыӏэм тес бжьыдзэм и набдзэм бзаджэ зыгъэбажэм хэлъэтри, абы къигъэща мысыр щыблэлъэтым жьы гъуэтхщ еу сыкъепсар. Сыкъыщепсым, псибл адэкӏэ щыӏэ хъыджэбз гуэр, Упсэу! жиӏэри нэгуэуащ. Нэгуэуар нызэрыгуэуа макъыр си гум ирихьщ, си псэм дыхьэщ.

Сыкъыфӏэмыӏуэхур ӏуэхут, сыкъызыфӏигъэӏуэхунуи хэтыххэкъым. Сыкъызыфӏимыгъэӏуэхур ӏуэхут, сыкъызэрыфӏэмыӏуэхур сфӏэмыӏуэхуу ӏуэхур лъагъуныгъэм хуэзгъэкӏуэну сыхэткъэ. Си ӏуэхум и пэжыпӏэр аращ, зи фӏэщ хъухэр фыкъэдаӏуэ, зи фӏэщ мыхъухэр фызыщӏэдэӏукӏ. Мес! Модэ ӏуащхьэжьым къеуэкӏауэ къокӏуэ си къэшэн дахэр езыр. Ар сытым хуэдэу дахэ, ар сытым хуэдэу! Фэ ффӏэмыдэхэнкӏи мэхъу, ауэ сэ си нэмкӏэ абы фезгъэплъатэми. Иджыпсту дызэхуэзэнущи феплъынкъэ? Сызэрыхуэзэну щӏыкӏэри, догуэ. Пасэрей хъыджэбзым пасэрей щӏалэжьыр зэрыхуэзэу щытар фымыщӏэурэ? Фымыщӏэмэ, зэвгъащӏэ. Псыхьэ лъагъуэ нашэкъашэм къэзышэну мис сэ сэщхьу къытетӏысхьэ. Набдзэ къурашэу яшэну хьэзырхэм зэпэщӏэщыжу зыкъихуапэрти, мэгуэ-мэгуэ зигъэтэрэфарэу, хэт и уэнжакъ си къанжэр тетӏысхьэну пӏэрэ жиӏэу, модэ мо Хьэцацэ ещхьу гуэгуэныр и ӏэдэжу къуажэм къыдэкӏырт. Мыдэкӏэ къызыӏурыбла пасэрей щӏалэжьыр хьэзырыххэти, къыщылъэтырти, пежьэрт, пежьэрти, зыбгъуригъахурт. Зыбгъуригъахурт. Модрейм къыфӏэмыӏуэхуу и гъуэгур икӏурт, къыкӏэлъыкӏуэ щӏалэжьри и нэгу зэрыщӏимыгъэплъэн иужь итт. Нтӏэ, фэ зэрыфщӏэжри, пасэрей хъыджэбзхэр укӏытахыу щытащ. Узрамыгъэплъу дахэт, уеплъамэ цӏыплъ хъурт. Ауэ пасэрей щӏалэжьхэр дыӏуэрыӏуэдзтэкъэ? Умывэу щытми, укъэдгъэчэнут, уэлэхьи.

Фомрэ цымрэ зэкӏэропщӏ, сэ уэ си гур пкӏэрыпщӏащ, кхъыӏэ, моуэ зэ къызэплъи, жыӏэт сызыхуейр. Адэкӏэ Хьэцацэ жесӏами, къызжиӏами фэ дауи фщыгъуазэщ. Ауэ зыгуэркӏэ зымыщӏэ къыфхэтмэ, фыкъэдаӏуэ.

Сытыр сщӏэну, сытыр си ӏэмал? Алыхьым жиӏэм дыпэплъэнщ, жиӏэхукӏи ӏуэхум къыпытщэнщ. Нытӏэ, сызыхэтыр къыщыфщӏакӏэ, сызихэтыр щывжесӏакӏэ, сызыӏусыр, сызыщӏэсыр, мис мыбдежым сыщӏыщытыр щӏызгъужынщи зэфӏэкӏащ, зэрыщытыр мис мыращ. Щыӏащ псэуащ зы щӏалэжь, иӏащ абы хьэ гъуабжэжь. Махуэ гуэрым а щӏалэжьым зэпиплъыхьри хьэ гъуабжэжьыр зыхуэмейуэ къилъытащ, хьэжьыр шыдкӏэ къихъуэжащ. Нтӏэ ар хъуэжэкӏэ-ей! Игу ирихьри мис абдеж ухъуэжэнумэ къеблагъэ. Шыдыр шкӏитӏкӏэ, шкӏитӏыр витӏкӏэ, витӏыр шитӏкӏэ, шитӏыр лӏитӏкӏэ, сытми хъуажэм хъуажэурэ зы къуажэ фейдэ къищӏри ди зы къуажэ къуажэм япщу увыжащ, и блэкӏар щыгъупщэжащ. Мыр а ди пщым и быдапӏэщ. Сэ абы срихъумакӏуэщ. Къуажэм и цӏэр Быргъ-Сыргъанщ, ди пщым и цӏэр Къыдыр хъанщ. Догуэ, фи фӏэщ мыхъурэ? Фи фӏэщ зэрыхъун, а иджыри къэс къэхъуар зыми щымыщ. Дяпэкӏэ къэхъунум елъытауэ. Щи, сэ сыкӏуэнщи, модэ сыщхьэукъуэнщ, адэкӏэ къэхъунум фэр-фэрурэ феплъ.

Зиусхьэну зи къэушыгъуэм мы дуней псор пэплъэ. Мы укъызыхэплъэну махуэр уэркӏэ угъурлы хъуну сохъуахъуэ. Сэ уэ, сэ уэ... Зиусхьэну Къыдыр хъан! Уэ укъэмыушамэ, мы дуней дахэр жэщ кӏыфӏым ещхьу щытыну. Ауэ уэ укъэушыну мурад щыпщӏым дунейми а мурад дыдэр ищӏащ, узыншагъэр къызэбэкӏ уи теплъэм щӏыгур дэщӏэрэщӏащ, лъагъуныгъэ мафӏэм и хъуаскӏэ къыпхихым Хъыджэбзхэр хьэщыкъ ищӏащ, аращи, зиусхьэн, къытхэплъэ, мы пщэдджыжь дыгъэр уи нэм щӏэпсэну хуейщи, хуэмышэчыжу къыпоплъэ, зиусхьэн. Пщым ехъуэхъунымкӏэ екӏуэкӏа зэхьэзэхуэм щытекӏуар Зэмахъшийрщ, текӏуам ижьырабгъу, зытекӏуам сэмэгурабгъур. Фызэмызау, фызэмызау ебз и пэнцӏывэ едзыгъэн жыйт. Иджы фыхуэсакъыпэурэ си напӏэхэр къысхузэтефх. Мыхъуэмрэщмэ, зы тӏу щы пшыхьэ мыгу бжьымыгу пщыкӏум пщыкӏуи итӏощ. Дэнэ щыӏэ тӏэ, Зэмахъший, нтӏэ къыспэплъэу жыхуэпӏа дыгъэр? Дыгъэ лъэпкъ илъэгъуакъым, зиусхьэн, абы мы ижьырабгъу къызэригъуэтын щхьэкӏэ укъигъэпцӏауэ аращ. Ара? Аращ? Пцӏы еупс, зиусхьэн. Дыгъэр пэзазэу мо мэзым иджыпсту щхьэщыта къудей? Ауэ уи нитӏыр къыщызэтепхым, мо ауз зэвым дыгъищыр къыпхудэкӏынущ, жиӏэр езым пшэм зигъэпщкӏуэжауэ арат зиусхьэн. Сыт дыгъищ? Дыгъищ дэнэ къыздикӏыну? Дыгъэр зы дыгъэ жаӏат зиусхьэн. Зы дыгъэ? Нурыр къызыщӏих уи нитӏыр абы хэплъхьэжмэ, дыгъищ жыхуаӏэр аракъэ зиусхьэн? Зым тӏу хэплъхьэмэ.

Сэри мис абыкӏэ мы Зэмахъшир акъылэгъу сыдохъу, мо Хьэбашэм хуэдэбзэ напэ иӏэу си фӏэщ хъуркъым. Зиусхьэн. Ау, напэ зиӏэ мыпхуэдэу жеуэ мыбдей къуэлъыне. Напэншафэ зытригъауэрэ зыкъыдигъэщхьу аращ, Зиусхьэн. Жей нэпцӏ ищӏауэ къыткӏэщӏэдэӏухьу аращ, Зиусхьэн. Аракъэ бжесӏэ цӏыхур цӏыхум кӏэщӏэдэӏухьмэ, аракъэ напэншэ жыхуаӏэжыр. Напэнши, напэнши, щӏэдэӏухь хабзэкъым. Мэшэла, сыту губзыгъащэу а кӏэтӏум ащ Хьэбашэ къысхуэфшэ! Хьэбашэ! Пэзэблэшауэ гу къэнэм зыхуейр сыт? Псалджэ! Сыробкуей! Мыгуи къокӏуэ жыӏэ! Абы зыхуейр сщӏэнури сыт? Напэ сиӏэу жызоӏэри лэжьапӏэншэу сыкъонэ. Сынапэншэу жызоӏэри, ари дауи напэ къебгъэкӏун.

Мис мырыкӏ, мис мырыкӏ, мис мырыкӏ!
Хьэу-хьэу зиусхьэн! Делэр насыпыфӏэщ жаӏэу зэхэфхакъэ зиунагъуэрэ?
Ари зыгуэр хъунт си хъумакӏуэ, ауэ мы си быдапӏэм хъумакӏуэ хуейуэ къэплъытэрэ уэ?
Къэслъытэ къудейкъым, зиусхьэн! Псом хуэмыдэу иджыпсту.
Сыт апхуэдизу иджыпсту къэхъуар?
Къэхъуакъым, зиусхьэн. Хъумакӏуэ уимыӏэмэ, къэхъуну аращ, сэ сримыӏэмэ. Зыри къэхъунукъым, зиусхьэн, сэ сриӏумжынэ. Сэ шынагъуэ къыздэкӏыну фэ зытет гъуанэ псори згъэбыдащ, зиусхьэн.
Фызэрыхуейщ, зиусхьэн. Сэ сыт? Си шыбзыхъуи си шыбзыхъуэ. Сыкъыздикӏам згъэзэжынщи, фэ нэхъ емынэ сыхурезэ. Ей, къэувыӏэт!
Къэувыӏэ, ей! А шынагъуэр зыщӏысыр къыджеӏэт. Узыфэ бзаджэ къокӏуэ, зиусхьэн, узыфэ бзаджэ. Къызыхуэкӏуэри цӏыху къызэрыгуэкӏхэракъым, атӏэ зиусхьэнхэмрэ абы я пыхъуэпышэхэм. Сыт а узыфэм зэреджэр? Зэреджэр?
Зэреджэр? Пыхусыху Зиусхьэн зэреджэр. Пыхури зыгуэрщ, ауэ а сыхур сыт зыщӏысыр? Пыху жеу къыпхокӏуэри, сыху жеу къыпкърохьэ Зиусхьэн. Пыху жеу къыпхокӏуэри, сыху жеу къыпкърохьэ. Аращ. А узыфэм ебгъэгъэзэжыфынуэ?
Сэр фӏэкӏа а узым епэуэфын мы аузым дэскъым, Зиусхьэн. Сэ ныжэбэ, мелыӏычхэм сыхурагъэджащ а узым сызэрепэуэнум, икӏи куэд мыщӏу, ӏэзэшхуэ сыхъуну къызжаӏэ.
Тхьэм щхьэкӏэ дыкъегъэл, уи лэжьапщӏэм хэдгъэхъуэнт.
Къезгъэлынщ, Зиусхьэн! Ауэ иджыпсту сыкӏуэну хуит сыщӏ. Кӏуэ, Зиусхьэн, кӏуэ! Зиусхьэныр уэращ, Зиусхьэн! Ар ауэ сытми хъумакӏуэ аращ! Кӏуэ, Зиусхьэн хъумакӏуэ, кӏуэ!
Сокӏуэ, Зиусхьэну си зиусхьэн, сокӏуэ, сокӏуэ!
Уэху, сешащ, селӏащ, абы нэмыщӏи ӏэджи къысщыщӏащ. Иджы къыхэвдзи пщыгъэжей, жэщибл-махуиблкӏэ сывгъэжей. Еуэ, еуэ, Аслъэн.

Фызэблэшауэ фыгъыну фызыхуейр сыт аргуэру?
Пщыр жей ӏэфӏым хилъэфащ. Къэбгъэушмэ, упыкӏа. Мыращ унафэр. Пыхусыхур къакӏуэмэ, епэуэ, пхуимыкӏуэтыжыххэу щытмэ, езауэ. Укъыхигъэзыхьу езыр уӏумыж, уи псэр ети утӏыпщыж. Ара? Ара. Мис апхуэдэущ Хьэбашэ зэрыпсэур. Пщыр жэщибл-махуиблкӏэ мэжей, ар жеихукӏэ сэ си напӏэ къемыхыу соплъыр. Сыжейну сыщыхуитыр пщыр щымыжей зэманрати, ари Хьэцацэ теухуа пщӏыхьэпӏэ кӏапэм хурикъуу аркъудейщ. Эх, си Хьэцацэ дахэурэ Хьэцацэ дахэ! Емынэм сызэрихуэу сыныпхуэзат сэ уэ, уэ сыпхуэмызамэ, модэ Гулизам къэсшауэ шэ щӏэгъэпщтхьа сигъэшхыу сыщӏэст иджыпсту. Ар сыт хуэдэ хъыджэбзт а Гулизам езыр? Зэӏэр къыгуичрэ зэуэр ириуду? Апхуэдэ фыз уиӏэу къыптегушхуамэ, си ӏуэхутэм, уэлэхьи. Къыптегушхуэ дэнэ къэна, тегушхуэгъуафӏэ сщӏын къэслъыхъуэу сыдэт. Ауэ лъагъуныгъэр шэ щӏэгъэпщтхьам нэхърэ нэхъ ӏэфӏыж гуэрщ. А шхыныгъуэ сэ сэзыгъэшхыфыну мы дунейм тетыр Хьэцацэ и закъуэти, зэ закъуэ зыкъысхуишийри, си ӏэр шиярэ си гур ущӏауэ сыкъигъэнащ. Мес, зыгуэр къокӏуэ. Си гум и щӏасэу си псэм и хъуахуэ. Гъэмахуэри макӏуэ, щӏымахуэри макӏуэ. Укъыщыздэкӏуэнур дэпщэщ. Зыгуэрым зыгуэр жиӏэ. Хьэмэрэ зыгуэрым зыгуэр жиӏауэ къысфӏэщӏа?

Хъущӏэрей си адэщ, Шхыдэрей си анэщ, ди анэр къыщамышэм ди анэшым срашыбзыхъуэу Къущхьэхъу сыщыӏащ. Къущхьэхъу сыздэщыӏэм, уэӏей уэ укъысхуэлӏэрэ зыплӏэжыным унэсауэ щызэхэсхати, хэт ищӏэрэ, сигу ирихьынкӏэри хъунщ, иримыхьми си сыт хэкӏуадэрэ жысӏэри, сыкъэкӏуауэ иджы мис.

Хьэцацэ!
Хьэбэшэ! Уэри уарэзыщ! Уэри уарэзыщ!
Псори дарэзыщ! Иджы абы щхьэкӏэ зы ба цӏыкӏу, зы ба цӏыкӏу закъуэ! Хьэбар шей ущымыуэ! Мыр псори таурыхъщ. Ба зэхуащӏу къагупсысыным илъэс мин иӏэжу къэхъуа ӏуэхугъуэщ. Нтӏэ, жыхуэпӏэм таурыхъым я нэхъыфӏыр щыщыӏэну илъэс мин псо дэкӏмэщ. Аращ, Хьэбэшэ, илъэс мин дэкӏмэщ. Сыту сыхуейт, си Хьэцацэ, мис апхуэдэ таурыхъхэм схэтыну.
Дыхэтынкъэ, Хьэбэшэ, дызэрыша нэужь. А, нэужьыр гъэужь хъухукӏэ думыгъажьэу, дыхуежьащкӏэ кӏэ едгъэти дегъэжьэж. Уэ, Хьэбэшэ, мы ӏуэхум кӏэ етту дежьэжын япэ ӏуэхум и пэр зэӏутщэнщи нэхъыфӏщ. Къызэхъуцацэт, Хьэцацэ, дапщэщ?
Хьэцацэ, къохъуцацэ.
Пщы-хьэ-щхьэ. Пщы-хьэ-щхьэ. Хэт и гугъэнт а псалъэр апхуэдизу дахэу? Пщы-хьэ-щхьэ. Лъагъуныгъэм си щхьэр игъэунэзащ, гухэлъым чэф мащӏэ къызитащ. Чэф псом я чэфыр лъагъуныгъэм къишэу щытамэ, сыту дахащэ хъунут, Хьэбэшэ, мы дунейр! Фадэ псори лъагъуныгъэкӏэ зэрахъуэкӏамэ, сыту къабзащэ хъунут, Хьэцацэ, мы дунейр! Ауэ апхуэдэ къыщыхъу хабзэр нэхъ таурыхъыфӏ дыдэхэращ, хьэбэшэ.

Пщы къэгъэпцӏэн уи пщэ къыдэхуауэ ара уэ? Сэ зыри къэзгъэпцӏакъым, зиусхьэн. Къызэрагъэпцӏэн вэу цӏыкӏуи сиӏэкъым. Ауэ къэзгъапцӏэу бжезыӏэхэм къагъапцӏэри зыкъымыгъэгъапцӏэ. Сыт щхьэкӏэ уэракъэ жызыӏа пыхусыху къокӏуэ жызыӏэу? Уэракъэ жо! Сэращ, зиусхьэн.
Уэрамэ къакӏуэкъым итӏэ. Къокӏуэ.
Къокӏуэри, гъуэгу тетщ. Пцӏыщ, пцӏырыпцӏщ, зиусхьэн. Пцӏырыпцӏмэ,
иджыпступцӏэ и щхьэр пыдупщӏынкъэ, джыдэр? Си щхьэри? Уи щхьэр?
Зэ гупсысыж, Зиусхьэн, си щхьэр. Хьэла!

Ар пэж дыдэщ, зиусхьэн. Ар пэжу щытам уэ пщы ухъуну? Итӏани пщэм зы хъурей гуэр фӏэтын хуейщ, зиусхьэн. Фӏэмытамэ, сытыт къэхъунур? Ауэ, зиусхьамэ, мыр уэрау, уэ мырау, мор морау, мыдрейм дрейрау, зыхэзэрыхьауэ щытынут, зиусхьэн. Зэрыт фӏэмытымэ, соупщӏ. Мор уи блэгущӏэтщ, мор уи лъэгущӏэтщ, адрей псори уи унафэм дыщӏэтщ.

Ау, сыт къашэ хабзэр? Сэ сщӏэ мыгъуэрэ, мэкъу къашэ, пхъэ къашэ, къэрэкъурэ къашэ. Хьэуэ, Зиусхьэн, сэ къашэр нысащӏэщ. Нысащӏэ, къыбгурыӏуэрэ?
Нысащӏэ пӏа?
Нтӏэ.
Пу, мэшэлыхь. Тӏэ сыт хуэдэ къашэр? Дахэ, ӏей, сэ сщӏэ мыгъуэрэ.
Дахэщ, зиусхьэн. Апхуэдизкӏэ дахэщи, уздэплъым уи нэр щоуфӏынкӏыкӏ, уи гур мыхьэщ хурашхъу, уи лъынтхуэхэм пщтыру зыгуэр ирожэри, уэри зыр зыгуэрурэ уохъу.
А жыхуэпӏэр тхьэӏухудщ. А тхьэӏухудым и цӏэр Тхьэӏухуд Шыр, хьэмэрэ Тхьэӏухуд Нэ закъуэ. А тхьэӏухудым и цӏэр Хьэцацэщ, зиусхьэн. Хьэцацэ, Хьэцацэ, сыту цы куэд тет абы и цӏэм? И цӏэракъым нэхъапэ, зиусхьэн, и щхьэращ, езы Хьэцацэщ.
Укӏыт, псым щэху иӏэщ. Пэжмэ, а башыр жиӏэр сытыр зиусхьэн?
Хьэцацэ апхуэдизу дахэр пэж.
Уэ зиусхьэн, уэ зэрыпсэущи, а ӏуэхум хуэдэ ӏуэхухэм дэ хэпщӏыкӏышхуэ мыгъуэ щыӏэжкъым. Сэ сщӏэ мыгъуэрэ дахэ, ӏей, хужь, фӏыцӏэ, гъур, пшэр, ахэри пщӏэркъэ е зи пэцӏы дэдгъэнжи?
Хужьуи хужькъым, зиусхьэн, фӏыцӏэуи фӏыцӏэкъым, Къэрэджэбэхт. Инуи инкъым, цӏыкӏуи цӏыкӏукъым. Мо, мо, мис мыхуэдэ, зиусхьэн, мо. Гъуруи гъуркъым, пшэруи пшэркъым. Мо, мис мыпхуэдэ, зиусхьэн. Мыпхуэдэу занщӏэу еупсыха!

Хабзэ фызэримыӏэм сыщыгъуазэ мыхъум нэгъуэщӏ сщӏэкъым, зиусхьэн.
Хабзэ зимыӏэм хабзэншагъэр хуохъур хабзэ. Мис а хабзэм тетущ уэри къызэродгъэшэнур.
Хабзэ фхуэхъуа хабзэншагъэм зэрыжиӏэр дауэ, зиусхьэн? Хабзэ тхуэхъуа а хабзэншагъэм зэрыжиӏэр мыпхуэдэущ, дэтхэнэ лӏыщӏэми, дэтхэнэ пщылӏми, Къишэн ипэкӏэ и пщым деж зы мазэкӏэ щигъэӏэн хуейщ.
Къэзышэра щыӏэну, зиусхьэн?
Хэт ди къэзышэ? Къашэращ, къэплъатэ, зыми унагъуэ. Зы мазэ псокӏэ.
Къэпшэн ухуеймэ аращ, къомышэнум уи тхьэмыщкӏапӏэ исыж. Хъунщ, зиусхьэн. Хабзэ фхуэхъуа хабзэншагъэ ди дей щыщӏэтлъхьэжынкъым, ауэ уэри сынолъэӏу ди хабзэм уемылъэпэуэну.

Жэм хэгъасэ хъыджэбз ящӏ хабзэкъым, ауэ апхуэдэу нэхъ къыщыпщтэкӏэ содэ. Си шыпхъу нэхъыщӏэр къэзгъэкӏуэнщ. Къэгъакӏуэ, къэгъакӏуэ, ари дэгъуу щытмэ.
Нтӏэ, дапщэщ?
Иджыпсту, иджыпсту нэхъ фӏэмыкӏыу, щӏыгъури зыщӏыгъури. Нтӏэ, сэ сокӏуэ.
Кӏуэ, кӏуэ. Хэт и гугъэнт, хэт и гущхьэ къэкӏынт апхуэдэ гуэрхэр иджыри сигу къэкӏыжыну? Иджы сыкъэвгъэщӏэлафэ, сыкъэвгъэхьэфотэ, ямыгъуэт щэкӏ къэфлъыхъуи, ямылъэгъуа щыгъыныгъуэ схуэвд, феужьэрэкӏ.
Бырсыргъаным цӏыху дэсым фи нэр быдэу фыуфӏыцӏ.

Ауэ гъащӏэу къэнэжа псори щывгъэгъупщэжащ.
Иджы гъуджэ, гъуджэ, гъуджэ, гъуджэ. Си пэм тет мы хьэмцӏыракӏэр сфӏощӏыр мащӏэу къызэрыт.

Хъыджэбз пӏащэ мы си тӏасэр. Нэхъ кӏэщӏыӏуэу ар щытащ, ауэ гуфӏэурэ хэхъуащ. Мыр мыпхуэдэу щхьэ щытей? Гуфӏэщауэ сыдолъей. Ар мыхъунущ, дрелъей. Ирещӏ хуеймэ ислъэмей. Ес!

Сэ сы-Хьэфисэт, си адэ Хьизболлат, ди анэ Шэрифат, ди унэ пщӏантӏэ дэт, ди пщӏантӏэ щӏыгум хэтщ, сэ тӏэпщкӏуу хэтщ. Э, дэгъуэщ, дэгъуэщ, ы, дэгъуэщ. Ди нысащӏэр нэхъ дэгъуэжщ. Нтӏэ жыӏэт зэрыщытыр, а нысащӏэ тхьэӏухудыр.
Къэрэкъэтинэщ, бэрэтинагъуэщ, дэнэгъуэӏупэщ, щхьэцыпэ дыкъуакъуэщ, щхьэнтэм тесым тхьэрыкъуэщ, зиукъуэдиймэ аслъэнщ, аслъэнсэухури щхьэц узэзымыгъэплъыр и щӏыкӏэщ, и нитӏыр дыгъэщ.

Апхуэдизу ущыхуейкӏэ, сэ нысащӏэр къыпхуэсшэнщ, ету уи гум пхутездзэнщ. Ауэ ухущӏегъуэжынкӏэ хъурэ, сыпӏэщӏэкӏуэдэнкӏэ хъумэ, сэ уи щхьэр хъумэ, ди хъыджэбз, жаӏэурэ сыкъыдагъэкӏащ. Ауэ уэ сэ слъагъуу ущӏалэ бзаджэжьщ. Сэри сыхъыджэбз дэгъуэжьщ. Пшапэр зэхэуэурэ цӏыхур зэтеуэмэ жыпӏэу мурад мыгъуэ къысхуэпщӏамэ, Тхьэ, уи насыпыр къыстекӏуауэ арамэ? Зыкъысхуумыгъэубэлэц, зыкъысхуумыгъэубэлэц, сэ сызыхуейр Хьэцацэщ. Дэгъуэщ, дэгъуэщ, зэхэсхащ, сокӏуэ, сокӏуэ, сынэсащ. Къысхуэгъэу, Хьэцацэ, си гугъат уэрыншэу зэфӏэзгъэкӏыну, ауэ ӏуэхур хуекӏуу щытым бзаджагъэм цӏыхубз пщӏы мыхъуну ар делагъэщ.

Си псэм хуэдэ ар зэгъащӏэ. Сощӏэ Тхьэ фӏы дыдэу ар, ауэ насып къыкъуэуар си фӏэщ сщӏыну схулъэмыкӏыу си лъыр зыи схущӏэмыкӏыу сыкъэнауэ аращ Тхьэ. Ара? Аращ Тхьэ нытӏэ.
Ыхьы. Хэт и пщӏыхьым къыхэхуэнт мо лъхукъуэлӏым и къэшэн сэ хъыджэбз тхьэмыщкӏэ цӏыкӏум мыпхуэдиз насып? Тхьэ цӏыхум сэр фӏэкӏа хъуэпсапӏэ ямыӏэж, Тхьэм Хьэбашэ ар худигъэщӏэж. Тхьэм жиӏэ, Тхьэм жиӏэ. Иджы къыстегушхуэт, Сызытегъэгушхуэт, си нэр къыщӏэшэраши, си гу схуэгъэхьэшкӏурашхуэт. Сщӏэркъым Тхьэ сэ апхуэдэу зэращӏ. Сыт абы хэлъыр? Япэщӏыкӏэ мыпхуэдэу ящӏ, итӏанэ мыпхуэдэу ящӏ, итӏанэ ба жаӏэри ба зэхуащӏ. Дыгъэщӏыт апхуэдэу.
Соукӏытэей!
Умыукӏытэей!
Жэмхэгъасэм хъунщ къызжимыӏауэ, сэ апхуэдэ лъэпкъ сыхуиткъым. Дауэ? Нтӏэ, а уи пщыпхъур ди щыхьэту? Аращ хабзэр. Хабзэншагъэм тету, моуэ къэдыгъуауэ, зыми имылъэгъуауэ.
Сыкъащӏэжмэ-щэ? Саӏуэтэжмэ-щэ? Сэ итӏанэ псоми сахэӏуэнущ, гугъапӏэншэ пхъужьуи сыкъэнэнущ.
Сэ апхуэдэу куэди сыхуеижкъым, а делагъэ къомми сыхэтыжкъым. Хуабэу щабэу ӏэплӏэ цӏыкӏу, фӏэфӏрэ ӏэфӏу ба цӏыкӏуитӏ. Итӏанэ-щэ? Итӏани апхуэдэу.
Итӏанэ-щэ? Итӏани апхуэдэу.
Итӏанэ-щэ? Итӏани апхуэдэу.
Уара, и кӏэри и пэри ар? И кӏэри и пэри аращ, ӏэплӏэ цӏыкӏурэ ба цӏыкӏуитӏрэ, ӏэплӏэ цӏыкӏурэ ба цӏыкӏуитӏрэ, мис апхуэдэурэ зы мазэ дызэщӏыгъумэ, си тӏасэ. Мис итӏанэ Хьэбашэ ухузогъашэ. Ауэ зэкӏэ сэращ хъан уи кӏэныр къикӏащ. Мисыр сэ къысӏурыблащ, си гур гуащӏэу зэщӏэнащ.

жьэдэпкӏащ. Сыт жьэдэпкӏар? Хэт зыжьэдэпкӏар? Ди нысащӏэм пкърыт узыр хъаным хуэкӏуэри жьгъумпӏэ жиӏэу жьэдэпкӏащ. Сэ мыгъуи сэ? Уэ мыгъуи, зиусхьэн, уэ? Уэ, уэу.
Мощэ, сыкъепсащ иджыпӏущ. Щысо а мыгъуэ. Дэ къепс. Къепс, къепс. Мис аращ. Ара? Дыдэщ. Пыхусыхущ.
Зэтеукӏэн! Зэтегъэсхьэн! Псы я лъапсэм игъэжыхьыжын хуейуэ аращ, зиусхьэн! Зэтебукӏэ, зэтебгъасхьэ, псы я лъапсэм ибгъэжыхь! Итӏанэ уэ хэт къоӏэзэну, зиусхьэн? Хьэбашэ мыхъумэу къоӏэзэфын мы аузым дэскым, зиусхьэн! Хьэбашэ къысхуэшэ! Сэ сымаджэ къыпхуэсшэн! Сэ уэ сыкъыбгъэдэнэнщ! Къанэ, къанэ, уэри укъытщхьэпэжынщ!

Зиусхьэн, укъысхуейуэ зэхэсхати. Уэри нобэ мыгъуэ лъапӏэ ухъужати. Шыдрэ пэт илъэсым зэ мэфтрей. Дэ дыуасэ хъуну къэс зэ дэуей. Сыту мыгъуэ фтрейкӏэ ӏейт, укъызогъэлъыхъуэ хъуауэ сыхьэтней. Ау, тхьэмыщкӏэ, сыт къэхъуар, дауэ узэрыунэхъуар? Сыт щхьэ, къыбжиӏакъэ Хьэцифэт? Ар Хьэцифэткъым. Ар Хьэфисэтщ, и адэр Хьизболэтщ, и анэр Шэрифэтщ.
Псалъэ, салъэ, ей, мысыр, мысымбетщ. Есуми тӏэкӏу къыхэтщ. Нигъэзэжи, пщыр къоджэ, жиӏати, си фӏэщ хъуакъым. Ауэ сыкъегупсысщ, сынегупсысщ, ӏуэхуу сиӏэр хыфӏэздзэщ, къытеззэри сыкъэкӏуауэ иджы мис, сымис. Умисыр пэжщ. Ди пщы фӏомыгъэпси.
Дыкъезыгъэпсыр къэгъуэти. Мис а къэбгъуэтар къихужи. Къызэрыпхужар къэхъужи.
Жыфӏэр пэжмэ, пщыр пыхусыху.
Пыхусыху пщӏызыпӏи къицӏэлащи. Жесӏатэкъэ, жесӏатэкъэ. А узыфэр къокӏуэ-къокӏуэ вжесӏэурэ. Фи фӏэщ схуэмыщӏрэ? Мис си нысащӏэр ихь пэтащ, нэхъ ӏеижри кърикӏуащ. Мыделитӏ мыгъуэращ а мыделитӏыр.
Уей, сымыщӏэ-тӏэ зиусхьэн пхуэтщӏэну? Мыдэ а уи щхьэм дыкъытегъэуӏуи, зыгуэркӏэ къытхуэгъуэтмэ, плъагъункъэ? Къытхуихужмэ, къитхужынщ.

Уэ мывэупцӏэ цӏыкӏу гуэр зэбохьэ, хьэпэщыпхэ тетхауэ. Мис а мывэупцӏэ цӏыкӏур къызэкъуэпхрэ цӏыхум зэхахыу укъеджэмэ, пыхусыху пщхьэщыкӏынурэ ажалми игъэзэжынущ.
Сэ абы сыкъеджэ хъунукъым. Сыкъеджэнкӏи зы ӏэмал иӏэкъым. Сэ абы сыкъеджэм си пщыгъуэр сӏэщӏэкӏынущ. Шэнтжьей щабэр. Мыхъунумэ, зэрыхъуу щӏы жыхуаӏэращи, ӏулъхьэ лъэпкъ зыхэмызагъэ ажалым зыхуэгъэхьэзыр зиусхьэн. Дэ мыгъуэ сыт? Дэ тлъэкӏынуращи, зэрытлъэкӏкӏэ удгъеинщ.

Пщы цӏыху къызэрыгуэкӏ пхуэщӏыжыркъым.
Зиусхьэн! Моуэ щэ уи ӏэщхьэлъащхьэр дэхьей, уи бгыр фӏыуэ щӏэкъузи. Къытхыхьэж, итӏанэ а уи цӏэм пыбгъэпщӏа хъан жыхуиӏэри пыгъэху, ар лейщ. Къыдырхъаным хъаныр пыбгъэхумэ, къэнэжыр Къыдырщ.
Уей къыдырым уэлви сэ къыдыру сымыпсэужыфыну. Апхуэдизрэ ухъэнауэ, хъан псэукӏэ къыпӏурыӏэфӏауэ и кӏэм и кӏэжым умыгъуапэрэ умыпщампӏэу абы и щӏыӏужым Къыдыр! къыпхужаӏэ нэхъ улӏэм нэхъыфӏщ. Мис езым си лӏэн къокӏуэ, апхуэдэу щыткӏэ мыбдеж дыдэм сыгъуэлъынщи, сыщылӏэнщ. Ӏэу!
Уэ ухъанщ зи унагъуэрэ, хъан. Модэ зы щӏыпӏэ гуэр щыӏэу жаӏэ мыбы хъанхэр я лӏэгъуэ къэса нэужь екӏуэлӏэжрэ щыту, лӏа нэужь бгы джабэ гуэрым ирагъэмбу. Драгъэмбыну пӏэрэ?
Урагъэмбынущ, зи уисхьэн, умыгузавэ, нэгъабэ ирагъэмбамкӏэ щӏагъэхьэжыну. Сыту фӏыт! Нтӏэ аращи, сыфхокӏыж, хъаныншэу фызэрыпсэуми феплъыж.

Шагъдийм сыкъэшэсынщи, укъэспхъуэтэнщи, жэщыр кӏыфӏри и шыр мафӏэмэ уи ней къыщыхуа, Хьэбашэ, шыбзыхъуэу сыздэщыӏа ди анэшым уесхьэлӏэнщи. Дапщэщ, Хьэбашэ? Пщыхьэщхьэ.